takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo osayiwala kupanga like ndi subscribe pa channel cha malawi live today bon kalindo ukuti chani lero DC ngati pali chinthu chimene ine chimandinyasa kwambiri ndipo ngati pali chinthu chimene ine sindizalola kuti ndizachionerera chikuchitika ndikumangochiyang'ana osalankhulapo kanthu ndiye kumuona munthu osauka akuzunzidwa ndi anthu andale kapena amene ali m'maudindo kutengera kuti iwo mwina anapita ku sukulu kapena kuti ndi olemera kuposa anthu osaukawo. DC walero wachedwa abale anga kulikonse kumene muli chifukwa ndidathamangira ku Nkhata Bay kwa TA M'bwana kumene a Army azunza anthu, amenya anthu, agumula nyumba zawo. Munati mupite inu ku Nkhatabay kwa Kasalire komanso dera la Bunju. Mukamva chisoni kwambiri kuona mmene a army azunzira anthu over 860, kuwagumulira nyumba zawo, kuwamenya. Tikunena pano anthu amenewawa mwezi uno watha akuvutisana ndi a army. Malo okuti anakhalapo over 40 years maboma ena onse abwera ndikupita kubwera ndikupita kuphatikiza azungu anthu akwa kasalire komanso bunju akukhala konko nkumadabwa kunena kuti kodi malowa ngati ali anu ainuyo a army kapena aboma why resorting into beating people why osakambirana ndi anthu kuwayitanisa ndi kuwauza chikhale nicho ngakhale a TA nkhani akuiziwa mafumu ena akuiziwa a dc akudziwa bwinobwino kunena kuti malo amene wawa a kwa kasalire komanso bunju ndi malo a anthu akunkhata bay unfortunately tili ndi anthu amene ali m'boma la mcp amene amazitcha kuti kwawo ndi ku nkhatabay koma akulolera kuti anthu awo azizunzika kumeneko kuli pepe kale komanso anibe longwe aja ankamenyera ufulu kale aja lero sitikuziwa kuti anapita kutiko koma ziwani ichi kunena kuti ineyo ngati bon kalindo siningalolere kuwaona anthu akwathu akuzunzika ndikumangosiya osachitapo kanthu Inuyonso mukanakhala anthu anzeru, mukanadziwa kapena mukanaomva kulira kwa anthu aku Nkhata Bay amene akuzunzika kupita inuyo pamalo pamene ali tithokoze kwambiri a Livingstonia Synod CCAP aatenga anthu awa ndikuwapasa malo ndkumagona mu tchalitchi chodabwisa nchonena kuti ngakhale nyumba zawo zagumulidwa akumenyedwa aawonongeleledwa zakudya zawo ngakhale mbewu zawo Koma army yobe akubwera ndikumaamenyabe anthu ku tchalitchiko, m'nyumba ya Mulungu, kumaazunzabe anthu. Ndi zomvetsa chisoni kunena kuti tili ndi army commander amene akupanga zodabwitsa zosiyana ndi anzache onse a mbuyomu. Mbuyomu takhalapo ndi a army commander osiyanasiyana koma mbiri ngati izi sanatchuke nazo. Ineyo ndimadabwa kuti kodi makamaka m'Malawi muno ndife anthu a mtundu wanji? Ndi mtundu wolozedwa, otembereredwa? Chifukwa ena akamanena kuti m'Malawi muno muli ufulu, ine sindikukhulupirira kuti m'Malawi muno muli ufulu. Abale anga musamangokhala m'tauni Tazipitani mmidzimu mukaone mmene anthu akuzunzikira and ukapolo kuno ku Malawi kuno ulikobe makamaka kwa ife anthu osauka tikuzunzika kwambiri anthu ambiri akufera in silence anthu ambiri akumwalira in silence sakufuna kunena koma kunenako amafuna kuti azinena koma chifukwa chonena kuti mwina alibe kuthekera siku la lero, date ya lero, taonapo ife ma ulamuliro kuchokera kwa Kamuzu, tingonena kuti azungu, Kamuzu, Bakili Muluzi, uh, kuzabwera Bingu wa Mutharika, kuzabwera Joyce Banda, kuzabwera Arthur Peter Mutharika. Anthu amenewawo a kwa Kasalire ndi Bunju amakhala malo awo, nyumba zawo zinamangidwa kuchokera kalekale. Lero wina aja akangolowa mboma ndikuyamba kuzuza anthu. lero kuteroko anthu aja ayamba kukunyasani mmene mwaaberabera za nzika zawo mmene mwaaberabera zovotera zawo mwawalembetsa mwachinyengo lero mulibe nawo ntchito anthu ajawo that is why even mukamafuna kulemba anthu olandira chithandizo chanu chimene mukufuna kupereka ndi njala imene mwachita create mukumapereka kwa anthu amene ali a mcp okhaokha and pena umazifunsa mafunso kuti Kodi anthu amenewawa mitu yawo imayenda bwino andalewa? Chifukwatu munthu wanzeru umasamalira anthu amene amakupasa voti kapena amene adzakuthandize pamawa. Koma andale ndimadabwa nanu kwambiri. Mmalo mokuti mukasamalire mwinanso anthu a zipani zina. anthu okuti si anu muwasamalire amene aja akukondeni especially pano pamene tikupita ku chisankho munayenera inuyo anthu andale musegule maso anu muzithandiza anthu mwa iko osayang'ana chigawo osayang'ana mtundu koma inu a, a mcp Mwatanganikwa kumaanamiza anthu kumaanyamura anthu m'malole ndkumakaapasa ma 1000. Wina ndi uyu Pepe Kale anapita ku Mulanje ku Mozambique border ku gambula zulo. Wanyamula anthu ena ochokera ku Dowa, ena ochokera ku Lilongwe, ena ochokera ku Ntchisi as we talk now anthu enawo ali stranded Galimoto imene anakwera sanayi- sanayione, agona malo ovutika kwambiri. Ine ndikanakupemphani inu, bin- inu anthu andale, muzipanga zinthu ndi mtima wokonda dziko lanu, kukonda Amalawi, chifukwa Amalawiwo ndiye capital yanu. Koma kunoko zimene timapanga, timapanga zosiyana kwambiri. anthu ozunzika ndi anthu am'mizi anthu osauka amene alibe china chilichonse malo mokuti inuyo mmene mwatenga maudindowa mukanakhala pa forefront kumathandiza anthu osauka that is why you were voted you were voted you were given a vote ndi cholinga kuti mukathandize anthu a m'madera mwanu komanso anthu a kuno ku Malawi. Lero n'zodabwisa kwambiri kuti ku Nkhata Bay kumene tikunena pano kuli minista wamphamvu kwambiri amene wakwanisa kuzuza ma Burundi, amene wakwanisa kuzuza ma Ruwandizi, amene wakwanisa kupanga nkhaza zosiyanasiyana koma akulephera kusamalira anthu ache. Lero mukuwasiyira a Army kuti azizuza anthu apolisi azizuza anthu panopa tsopano polisi yasandukano tsopano makhoti mukapita cha kwa Kamwendo ku Mchinjiku mukapeza kuti kumenekoko kuli ah, mapolisi station kumene pamangozaza anthu nkhani zake zokuti akhoza kuzikambirana mafumu koma iwo ntchito yawo ndi yongotolera ndalama kwa Kamwendo kumatolera ndalama basi azi aziaopseza anthu kuti tikumangani yangosanduka ngati s- factory yawo yokuti kunja kukacha apolisi azitolera ndalama ndizodabwisa kwambiri kuti lero a Army amene mandate yawo ndiyochita protect ziko kuona kuti kodi malire a ziko ali bwanji anthu a muziko mwakukhala bwanji aziwamenya anthu mu ziko la democracy mwalephera kumenyana ndi mzimayi wa ku Tanzania uko, mzimayi wakutakatani, mzimayi wakudodani, wakulandani nyanja akape inu, makape zisiru anthu a sataniki. Leroli mukufuna muzizuza anthu. Tathamangani mupite ku Nkhata Bay. Tikunenatu inuyo amene kale lija munkazitamirira siku ndi siku kumajambula ma audio kuti ndinu activist. Amene mwaonano mochedwa kuti oh, sopano kunja kukwandichera sopano. Anibe Longwe komanso Yoyo Pepe Kale ndinu anthu amene mmatchuka ku Nkhata Bay ko tapitani kwa Kakasalire mukaone mupite kwa Bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko a army kumamenya anthu ndipo uthenga umenewu umpeze Lazarus Chakwera popeza paja amanena kuti samaziwa aziwe kunena kuti anthu akuzunzika paliponse muno mmalawi palibe chimene chikuyenda ata mukapita ku ntchito kumene mukaone magadi magadi awa ama, amalondera mmakampani osiyanasiyana amalembedwa ntchitowa kumene kuchako olo salary yawo mukayione ya magadi zokutinso boma linakhazikitsa minimum wage ayi kuti ndi 100000 magadi akulandira 35 magadi akulandira 60000 kuonanso ati ati as a condition kuwalanda ngakhale cha nzika chawo kunena kuti cha nzika tizisunga kuno po- po- potengera kuti muzathawa motero kuti magadi ambiri zisankho izi ngati ziti zichitike sakavotatu sakavota as we talk now ngakhale olo ana asukulu amene akuzunzika koopsa ana asukulu apart from kusowekera school fees kusowekera uniform kuphunzira malo osaziwika bwino ana asukulu akupasidwa ma punishment ali ana kodi mwanayu waphunzira bwanji mu environment imene ili ili ndi torture aphunzira bwanji a ministry of education a minister tathamangirani ku makande primary school kwa Ngabu mukaone zimene akupanga a headmaster akumeneko ndi maziphunzitsi awo a standard 8 akuwabweza ana kuti asalowe mkalasi chifukwa chokuti sanapite ndi 3000 during summer holiday ati anawuza ana kunena kuti aliyense abwerese 3000 azizaphunzira summer Ndiye chifukwa cha kusoweka kwa ndalama ana sanapite kusukulu kuja ku summer kuja mmene sukulu yasegulidwa muno akuwabweza kunena kuti mukhale 2 weeks muli kwanu ndipo pokabweranso mukabwerese ma 3000 kuwabera ana osauka ziko lomvesa chisoni Ziko amene amazitcha kuti ati ati president ache ati ndi opemphera ati anali m'busa koma anthu ake akuzunzika koopsa leroli mukuwafuna anthu omwe aja kuti akakuvotereni zoona anthu akumkhutabe mmene mukuwazunziramu angakuvotereni mmene anthu akuzunzikira m'malawi muno angakakuvotereni nde uzikanena kuti ah ine ndikufuna ndiku- m- m- m- mundikhululukire akakukhululukire ndani misala yeniyeni kusavuka kwenikweni ndiye ine zimenezizi zimaninyasa kwambiri ndipo ngati nkha- pali nthawi imene ine ndiza- ndizayime pa msewu ndikuumbuzana ndi anthu ndiye nkhani yozunza anthu amene ali m'malawi amene ali osauka dziko lino limakhala ngati silathu ziko lino timadabwa kuti kodi tsopano ifeyo kwathu ndi kuti because eni ake onjoya anayenera kukhala amalawi ifeyo koma amanjoya ndi anthu obwera amanjoya ndi anthu achipani amanjoya ndi anthu andale amanjoya ndi anthu ena ache onena kuti pokhapokhapo akuchemerera mapurezidenti akuchemerera maminista Ndiye amenewo ndi amene amanjoya. Kumutumizanso mwana kupita kusukulu kuti akaphunzire adzalowe ntchito, ntchito zonso mukulembana nokhanokha. Kupita ku Army mukaone maina ali kumeneko ofanana okhaokha kusonyeza kuti winayo ndi mwana wa ambuyache, winayo ndi mwana wache, winayo ndi, ndi, ndi mulongwache mukungolembana nokhanokha. Sono ana amene akuphunzirawa azikagwira ntchito kuti? anawa popeza olo ma business amenewa ndi awaso ma business wa a neef mukunena kuti azikatenga ndalama ndalamaso ndi izi mukupereka kwa azibale anu ndalamaso za neef ndi izi mukupereka kwa achipani okhaokha ukakhala kuti ndi iweyo wa chipani china wanyatu iweyo sungatani sungalandire ngongole ya neef Ku polisiko ndiye jere, amachita kunena kuti nyengo inoyo ndiyonena kuti tilembane tokhatokha a m'ma lines kuwatenga ana, kumuona mwana wa polisi wanyamula mfuti kumanena kuti abale uyu angaombe? Ndiye ine ndikanakondwa siku lina mukanatiuza kuti kwathu ndi kuti, kuti ife anthu osauka titolerane m'Malawi muno kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji titengane anthu osauka tikakhale ziko lathu chifukwa kuno zikuoneka kuti ziko ilili ndi la anthu olemera la anthu andale amene ife sitingatenge mavuto athu kukakupasani inuyo sitingawatenge mavuto athu ndiye mutiuze kuti kwathu ndikuti popeza nthawi imene ijayo Bakili alipo timaona ngati kuno ndiye kwathu chifukwa bakili anali president wa aliyense osamalira anthu nthawi imene ijayo ujeni bingu wa mutharika atabwera fetereza timagula thumba la fetereza 500 ndiye lero mutiwuze kuti kwathu ndikuti atabwera joyce banda nayenso mzimayi anayesesa mzimayi uyu ndimamukumbukira mu history mzimayi kwa 100 days anayesesa kuti mafuta apezeke kwa 100 days anapezeka kuti forex ilipo ndipo mzimayi anathandiza anthu a business uyuyu joyce banda ngakhale ena mmachezera koma mutukwana joyceyo Anayenso peter mutharika atabwera wapanganso naye kumbali yake wayesesa lero ndi izizi tili nazozi manyakawawa manyakawa ati ndiye kumakabwereza mukabwereze izizi kumukamubwereza ameneyi kuti ndi ndani wapanga chani ameneyi imene anthu akuvutikira muno m'malawi wapangapo chani ndizomvetsa chisoni kwambiri choncho ineyo lero audio yanga yachedwa amalawi ndikupepeseni koma ndinayenera ndithamangire kumeneko chifukwa malawi first komanso munthu okhala mmalawiyo akhalenso first malawi first the people first that is why ndinathamangira ku nkhata bay kwawo kwa azikhale ng'oma kwawo kwa a ben longwe kaya a ben longwe mulipo mulipo a ben longwe tapitani kukasalire chifukwa muzanena kuti ine ndikunama ndine osusuka tathamangani popeza muli m'malawi momuno muthamange mupite kukasalire komanso bunju mukaone mmene anthu akuzunzikira kumeneko komanso inu abida mia tapitani ku ujeni kumakande primary school mukaone aziphunzitsi akumeneko akuwabweza ana osauka a kwa Ngabu pa Ngabu penipeni kuti ati alipire 3,000. Tapitani kwa Kamwendo mukaone mmene akugwirira ntchito apolisi. Ayisandusa ujeni Kamwendo ijayo polisi ija kukhala golosale yawo, kukhala shopu yawo, fakitale yopangira makobiri. Ndipo lero mukapita kwina kulikonse Minister of Agriculture, Sam Kawale, tapita ukaone fetereza kulibeko kwina kulikonse fetereza akugawira ati kaya kuchokera ku NEEF ati za mega farm anthu angogawana okhaokha kumpasa munthu okuti alibe china chilichonse fetereza matumba 3000 angogulisa mu Dowamu angogulisa mu Salima mu Mponela mu Ntchisimu Iii ndipo that is no wonder why anthu ngati achina bendulo aja akumaima pa chilungamo kumanena chilungamo achina bendulo mulungu azikudalisani abendulo kumene muliko alikonso ena mu mcp mu abwino abwino osakhala osabvuka ngati amenewawa akufuna azipha anthu ndiye tiphanatu tiphana bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village T/A mabuka box 76 mulanje malawi southern africa